ụmụada kwenụ ụmụada kwezuonụ ụmụada ekelekwa m unu ma m Liz ugwu aneke bụ afa m na nwunye di m bụ apụ ugwu aneke anyị naabọ gbakọrọ aka ọnụ wee butere unu mmanya sị ka unu wee tụpụ akpịrị ka akpịrị na-ajụ unu oyi mgbe anyị na-eme nzukọ anyị nke taata ka anyị were ohere agwa unu na anyị naabọ bagokwa politiks mụnwa bụ Ọbịageli onye isi ụmụada Abọ anyị agaghị aṅụ mmanya maka na maka na gịnị mere

ọkwa ị fụrụ mmanya onweghị onye ga-aṅụ ebe ọ ada aneke na-ekwu edere m akwụkwọ wee gbaa ụmụ nwaanyị a naabọ akwụkwọ onweghị ihe unu kwuru aka atụ n'ihe o wetara anyị mmanya anyị ji mmanya eme gịnị unu chọrọ ibuta ọya ọya nnu ka ọ bụ ọya shuga anyị adaghị anyị adaghị m nwere na-esi ihe ị na-ekwu eh? asị m gị mba ị wụ onye ịgwa anyị anyị ga-eme chineke onye ka ị wụ eh? maka na i were onwe gị tinye n'otu ndị president general ọtụtụ ka na ị ga-agwa ihe a ga-eme ị wụ onye ga-agwa ihe a ga-eme asị gị mba nwata nwaanyị asị gịwa ị na-ajoin politiks ihe ọ sọkwara unu sowe ha n'ahịa achọghị m ịma nweta ma anyị ga-aṅụ mmanya bikonụ ozugonụ werenụ nwayọ unu ghọtakena anyị ọkwanụ maka ugwu anyị nwere n'ebe unu nọ ka anyị ah, ah, ji buru mmanya bịa hmm. sị ka anyị nye unu unu jiri obiọma ṅụọnụ mmanya hmm. oh, biko ka udo chianụ biko onye ọ bụrụ na ị sị na ị bụ nwaanyị echi niile eh, n'elekere nke iri chelụ m n'ugwu ama ọjị ka m tie gị gwogwo

aka ada aneke jijila anyị na be di anyị ọ karịkwa anyị ada aṅụ mmiri ekobe iko ọ karịkwa mana nsogbu adịghị ọ bụrụ na ya nwe ji aka bufute onwe ya n'ihu ụmụada ikpe ekpegokwa onwe ya mana ihe m na-asị unu bụ ọkwa na ịhụnanya ba ji bute mmanya ka unu soro anyị ṅụrịa na anyị abago politiks ha fụnetela ụgba etere azụ na-enu mmanya na ṅụọ ụna ga akwụkwọ ya anya pụ onye a merie gị masị m n'ahụ mụnwakwa onye a merie m ga-egbu ya kịta epụ ị naghị atụ m egwu otu aha iwepụ nwa eche maka ọgụ ihe aka gịnị biko kedu otu i che na ị ra ihe aka gịnị tụ gị egwu ị makwa gị na-eme ihe nkenke efi na-achụ igwe efi ọsọ nya i mekwa onwe gị anya ọ maka otu ị ra ihe a bụrụ ị makwa ihe bụ kpọf kpọf i bu kobo buru n'ego

ọ dịkwa na mma olee ihe ị mere i jiri lụsa enyi m nwaanyị ụkamaka ọgụ olee mgbe i bidoro wụrụ nkịta ara ana m ajụ gị

ọ nwere ife dị n'ụnọ mmadụ ga-eri mụnwa ka ị na-amasa ọsọ n'isi mụnwa ka ị na-ama ọsọ shee ajụọ gị ọzọ o nwere ife dị n'ụnọ mmadụ ya-eri anyị aka gaa n'obodo ọzọ onye mkpesa ike ọ gwụgo onye mkpesa o i nwezi ụmụnna i chefugo ụmụnna gị jee kpesaba n'ụnọ ka ike ọ gwụgo ike gwụnụ gị gwa m kụnye fafafashon ihe ya baje chọọrọ m ive m ya-eri na-akọyeri mụnwa ya n'ụlọ ọzọ mụnwa ka ị na-akpọ onye mkpesa biko na nri na nri rie nri rie onye mkpesa ifere megbuo wụ onye mkpesa ya megbuo wụ onye mkpesa kee nke na-eme kee nke ọ na-agbaziri egwu nne onye aṅụrụma gaa nke a nke a nwere nsogbu ịfụ good news ụmụ ya kịta ọnụ ka ọ na ntị m ghere oghe ọ bụrụ onye ka m meji wee chezọ onye ala a na-akpọ nne akpọ nne ka o kwe ndie ị fụrụ kedu ife mere nne m kọọ ka m mara ma m ga-ekopụ a na-ekwu na m na-eko m kozie fanya kopụzie ekopụ mebe eme o do gị anya na m na-eme eme bịa ọ kpọtụa nke na-eme nke na-eme akpọtụgo m gwa m okwu ome ome ome

kedu ka unu si n'odo nsogbu adị aghara na imi adọrọ nsọ mma mana ya na anwa na Onyebuchi sị na mmadụ ka a na-ahịa ọ dị nke mere biko nye m kii moto anyị kii ụgbọala m kii moto anyị moto mụ na gị kii ya biko nye m ihe a biko ọ dị ka ị chọ ka a nụ ọgụ tupu i nye m ya nye m kii apolonia o doo mụ na anyị na-aba anya na ị mara anya moto kedu ife i ji kii ugbu a na-eme amụtago m otu esi anya moto amụtago m otu esi anya moto ya ajụkwana m mgbe m mụrụ ya ihe m na-ekwu okwu ya bụ nye m kii nye m kii ị na-agbarụrụ m taịm nye m kii ka m si ebe a pụọ ọ dị mma um, kedu ụgbọala nke ị chọ nke nnukwu nunu ụgbọala nke ukwu ehe na ị chọ ka i bunye m nke obere ị mazikwa na Apo nwa Apo nwaanyị na-eme eme negodo anya biko nye mụ nke nnukwu ka m chọrọ m mapụta n'iru ọgụ na-afụ nwaanyị na-afụ ụgbọ uru bịa Em, nna m onye enu sị na ọkụkọ pụta ụlọ ụtụtụ chụba ya ọsọ gị gbaba maka na ị marọ ma o pula eze n'abalị epugo m eze ihe a bụ abalị emezi i je gwa nna gị nwụrụ anwụ na epugo m eze n'abalị nye nụ m kii nye m kii nye m kii ka m si ebe a pụọ nye m kii ọ dị ka ị marọ na a na-eche m eche dị mma apolonia i je na palọ i nee anya na tebụl ị ga-afụ ugozi moto

ịlarakwa ọfụma emesi ka ngị o fashopi wepụ nka nka akakọlị akakọlị Apolo nwaanyị nọlugo n'ụnọ di ya ị na-enesizi n'onwe gị nke ka ị ma wee bụrụ ka ị bụrụ ụmụ nnụnụ mfe mfe ụmụ ụkpana mfe mfe ụmụ nwaanyị na-adịrọ anọ n'ụlọ nọ na di ya chọrọ ya ebe i- i- i- i- na mụ iwere. na-efe efe gị wee dị efe ịda efe ọ na ịda efe ọ ihe ifefe ọka na-efe nụ. o ị chọrọ ị na-efe nnọdụ ị na-efe m na-efe ụdị ọ bụla ị chọrọ anya na-eme ya Apolonia. n'ekwoni n'ekwoni na nwa nnụnụ na-anyụrụ anyụ e, e, e, e, na-ebere ebe wee nyụba akpana ego dị na nwata kwedo aka n'ozi olu mgbe na-enye ya anya na ọ ga-abụ mmadụ aka kọsịsịa ya aka ya apụghị ọmụnwa dị ife anụ ịdị ị nụrụ onye ị na-anụ onye ị na-anụ onye uche gị gwara gị na-anụ mgbe mụ na gị gbaa akwụkwọ n'iru ụkọchukwu o nwere onye a sị na ọ ga na-adị iwu iche o nwere onye a sị na ọ ga na chiche ka m gwa gị ọ dị nke mere gị nwa na ndị otu gị ụmụ nwoke ndị ọzọ nọ n'iro chelu na unu ga-eji ụmụ nwaanyị na-eficha ana ị ma-ejikwa m ficha ana enweghị nwoke ga-eji m ficha ana Awa- iwe adị awa nwaanyị ọbụla nwere right nya enwere m right ihe m chọrọ ime ka m ga-eme ọ bụla ị mara and ụdị ọbụla ị chọọ ụdị ọbụla ị chọọ enye m gị enyekwa gị ya n'uju ha m ga-agbafuru gị ị na-eme m na-eme ọ ihe ị chọọ ka m na- ihe ị chọọ ihe ọbụla ị chọọ nye gị ya na ihe na-aka gị na- na-aka gị jide fuck you Eh? Chọọ ka ibe jiri m gwuo egwu. Fuck gịnị? Ọ sị ọ fuck me. nke a ka akụzili bịa bịa e, e, apolonia bịa kọwalụ m ife nke a pụta bịa ma ka kọwalụ m ife nke a pụta eliza kee ebe i si kemgbe abalị atọ ị na-arahụ bụ n'ụlọ a ebe i si n'ike nwa sọ nwa ọ dịka ọpụpụ a m pụ emetaka gị nnọọ n'arụ ana m ajụ gị sị kee ebe i si kemgbe abalị atọ ị na-arahụ bụ n'ụlọ a gị sị ọ dị ka ọpụpụ ị pụrụ emetụgo m n'arụ ka ị na-etiri mkpu ka agụ ị bụrụ agụ ị na-agbọ wowowowowo ọ gịnị dị ọ ka a gbafuolu gị ka ọ gịnị ee nee anya ọnụwa ọ bụ na i were nwayọ jụọ m ebe m si m kọwalụ gị ya kwuo n'okwu ka dị mkpa Eliza ana m ajụ gị sị ọ bụ gị nwa m ma mụ na ya bibu n'ụlọ a ka o nwere onye ọbịa ọzọ m na-afụzi mụ na ya bi ebe a ọ ka bụkwa mụnwa bụ Liz aka swagger ọ mụ bụ ofu nwaanyị a mechago chọpụta ihe m bụ ọpụrụiche Chineke tinyere n'ime m ji wee bụrụ ihe m bụ taa nwaanyị a ị chọ ka ọ nwụọ n'oge erughị eru mana chineke sị gị mba ị nwechaga na-aṅụrị n'ụwa gị na-asọ gị ihe ọ bụla m na-eme taa gị nwa duba m n'ime ya Aha.

nke a bụ ofu n'ime ọtụtụ arụrụmanụ ị lụkwasị m ịkpọ asị niile mmegbu na mbịatọ niile ị bịatọrọ m gịnwa ji ọnụ gị a kwe chineke nkwa na ị ga-afụ m n'anya ma ọ dị mma ma ọ dị njọ ma na nrịanrịa ma na arụ ike ọbụnadị ụmụ m nwanne gị nwoke akarọ gị mma mana ka m gwazie gị nke mere nke bụ eziokwu m ga-enwe aṅụrị kịtaa ka ụwa m ga-ebido sọbazi m ụsọ ebe arụrụmanụ niile ị lụsa m ihe niile niile bụ ihe i mekọbara m ga na-achụ gị

nke anyị si ka ị bịakwute n'abalị a ọ dịkwa ka atụ egburo okorafọ okorafọ egbuo atụ ya bụ na m ekwesịrị ịnọ na bedroom dị ma onye na-achọ ikwu mbakwụ blọọgwụ ole nwekwefọ mee nne m room ọrụ m na anyị nwe onye akpatakwanụ nji mgbe ị na-ekwu okwu ka enye bedroom nke ihe nsị mba chaa maka ifegide na-agba na ụdị a bụ ụdị na-atọkanarị ee ọ ka mma ntu a mefere ya fụ ee na-anụkwaziri ụmụ isisi onye be ma ọ ga-ebido ibe nke nọ nọ nọ i wepụsịkwa m aka agwa ya agwa i wepụsịkwa m n'ekwe agba ya aba ka ahụ nke onye nwaanyị eji ụla atụle ọnwụ ọ na-arapụda isi aka agbụrụ na ndụ na onwe ya gabajụta ogiri na ụdị na-aba si na ọya ma nke ka mgbe anwa gwadụkwa nwe ma na gị bụ egwu eji na ka anyị gara agaba bịa bịa jide jide mgba bịa tazina

mama m ezigbo iwe na-ewe m negodu mama mụ nne m ọma omume ya chenjigo o chenjisigo ọ dịghị emezi ka ezigbo nne ọma ọ bụ aga m akpọ ụmụnne m nnaemeka nwadịnobi m kpọọ nkechi m ga-agwa fa ife niile ọ na-eme m akpọ fa ka m gwa fa ife niile ọ na-eme ihe nke a gbara ọzọ aka nna ife agwụkwa m ike in short ike gwụ m nnọọ ka ụmụ nwaanyị naabọ si eme ofu ụdị omume ọ dịka fa agbala izu ka plan ya plan hmm. mana ife m na-agwakwa gị ụdị action ọbụla ụdị ife ọbụla ị ga-eme na-akpọ ụmụ nwanne gị ma ịra akpọ ka marakwa ka i si eme ka ị ghara imebi ife ị ma na ife a bụ okwu ezinụlọ ka ị mara ka i si etinye ọnụ mara ka i si eme ị nụgo ị mago mana ofu ihe m ma bụ na o nwe ife na-eli fa o nwe ife na na-enye ha nsogbu na mkpụrụ obi o nwe ihe na-atọ ha ilu na mkpụrụ obi mee ha ji akpa ụdị agwa ha na-akpa ọ bụrọ obere ife mana ihe m na-agwa gị dịka nwanne m nwaanyị ndụmọdụ m na-adụ gị bụ na ị ga-agwakwa mama gị ka ọ kwụsị ịna-eti nna gị ihe ya bụ ihe adịrọ mma ọ na-eli m nri n'afọ m ma agwa ya m ma agwa ya nnọọ ka i si kwu mana ka m jụkwa gị mgbe anwa daddy gị na-adị eti mama gị ife ọ na-erikwa gị nri na mkpụrụ obi ka ọ maka na ị na-eme na nwoke bụ nwoke ihe onwere unu ada adị wrong you are always right nke ọ bụla unu mee dị mma nwere unu ada emejọ kịtaa ka o ji erizi gị nri na mkpụrụ obi e bulu ozu onye ọzọ dịka e bu ukwu nkụ nwanne m ewekwana iwe o ọ bụrụ otu a ka i si wee ghọta ya ihe m na-ekwu bụ na abụkwanụ m nwoke mana m ma eti nwunye m ihe o m tikwanụ nwunye m ihe m sịkwa ya na m love ya ọ dịrọnụ mma o mm. ewena iwe mm. Mm. ka m kwelu ka m were ụjọ kwelu ka m were egwu kwelụ ngwanụ ngwanụ ngwanụ ngwanụ ka ị maka nna m Nnamdị na ya arụ dị ya nnọọ unu bụ ụmụ nwoke bụ ofu ihe unu bụ ofu ihe ka ekwe ihe anyị mere ka ekwe ife anyị mere kịta o nwerọ nke dị iche

nwanne m ọ ka ịtụ n'ọnụ a sị m ka m bịa fụ gị ihe ahụ ị gwa m okwu ya mbọsị a hmm. a sị m ka m wetara gị ya ị ma na ị bụ isi ọyị eh. Eh, o tego ihe ọbụla na-eme gị eh. na-eme m ewetara m gị 10,000 naira. Ah, ihe dị m mkpa karịrị ya ọ gakwanụ ezulu m nene echi ka nye gị cheki n'ụtụtụ ụlọ ụlọ ejila ma chọrọ anyị cheki ndị ahụ nsogbu anụ aga m ama na eji ama ejele m gọzọ m ga-ebi akwanụ hmm? okwe na ihe m gwara gị ihe ị ga-eme na gbagharịa chọọ ndị ọzọ ga-enyekwuru gị ofu ihe m chọ ịgwa gị bụ ee eh, ị fụgo otu m si si na be m were ga wetara gị hmm. mgbe m ga-ana gị ya kịta anyị esebe okwu ashịgba ọwụhụ m eh. apụlụ nne m ọwụhụ nna enyi ọwụhụ nna chineke a ga-ekwesị ego dollar ma gị nna ka imeela Apolonia baby nne m erekwa ha ọtụ na-etinye nwanne gị line mapụtanụ n'iru ọgụ mapụta n'iru ọgụ ka ị fụ ihe a na-eme nụnụ club a na-agba club 24 ihe o ji afọ asụ magazi ihe ga na afara no problem nwe m nsogbu i ji nwayọ ekwu ya ilu efe ụmụaka na-eme eme ndị na-agbapụ agbapụ na-agbabata eziokwu cash eke mmiri ego ji afa ya kwa ụmụaka na-eje eje abata abata na-emekasị ego Chikwa gị si nwaanyị a

biko oh. abalị abụọ achọrọ m ihe hụ m e, e, ego abak abalị abụọ biko bịa arịa abalị abụọ yes ọ dị mma ọ dị mma echi ejine ụka a kpara akpa e jikwa isi ekwe ya abalị abụọ oh, okay gbaghachi ụka arị nkwa m abalị abụọ ọ kwa abalị abụọ m enye gị ego gị ụka agwụla enye ọzọ di m o nwere ọzọ shima agba gị olee ihe mere ọnọdụ anya ịgakwa ihe ịgakwa ịchọ ihe ị ga-ime ịgbanwee ya ọrịla aha ike agwụla m olee ihe mega gwa m gwa m isi ụkwụ ụgbọala ejila m ihe mega m ga na-eji ebigharịga ego ebigharịga ego e nwe ihe na-eme ihere m na-ebi ego m ewere nye di m eji eme ya eme ọ bụrụ na a na-aga ebigharịga ego nyega gị nke m bitere nye gị olee ihe o mere ị wụ di m ọ ihe i kwesịrị ime ugbu a ka ị ma m di gị ị wụ di m yes biko o ji m akwala abụọ akwala abalị abụọ abalị abụọ ụka a kpara akpa e jikwa isi ekwe ya o echi ejina Nnamdi biko anụgo m ihe i kwuru maka Stella nwa m ee obi dị m nnọọ ụtọ kama na ihe m na-ajụ bụ ya bụrụkwa na otu anụ nwee dị n'elu arụ ka obi gị dị ee ya bụkwa na ịfụnanya na-ekwu okwu ya na o si gị n'obi mama enwe nsogbu na aka hmm? nwa gị Stella alaikiri m ọfụma alụvụrụ m ya ana aga m alụkwanụ ya hmm? o my millennium love m hmm. my millennium creation hmm. nke a atọzie m iche millennium creation biko na-abụrụkwa gị eziokwu ka ọ gharakwa ịbụ o lue echi gbanwee tigbube nwa m mesobe ya ka a ga-asị na oru ka ọ bụ ị maghị na a sị na nwoke ọbụla na-akụ nwaanyị ihe isi adịghị ya mma hmm? alụbụrụ m stela ọnwa gị aga m alụ stela lụzie ya ọfụma hmm? thank you ma um, ọ dị mma Nnamdi anyị anụgo ife i kwu na-ekwekwazi nkwa na obi dị anyị ọcha ịnabata gị n'ezinụlọ ị nụgo ife nne Stella kọwatara hmm? nnọọ esisigokwanụ m nni nna hmm? na-enwetakwa onwe hmm? ka anyị gazie na dining gaa lie nni

ya teks nwa nke a amagbuo onwe ya ọ gbakaa m isi eh? ọ dị nnọọ ka ọ ma na ọ maka ya ka m na-eche kemgbe ehe obi adịgo m mma ka m jezie enu jee rie nke bụ nri nwatakịrị hmm?

nke bụkwanụ mmiri bịa ọ dịkwa na mma mmiri ọ nwekwara m ọ nweghị moto ka m jere bịa laa m agwago mmiri aga akwụsị ịbịakwa ihe m chọrọ ịbịa gwa gị ihe m bịara nkwuru nkwuru bịa dị serious mama ọ dịkwa na mma biko nke ihu gị dị otu a achọghị m ka ị lụọ stela achọghịzi m ka ị lụọ stela ị na-anụ ya ha kenke ele ihe butekwara nke a mma family ha dị bad ha jọrọ njọ mama ya wụ Polonia wụ oti ọkpọ ọ na-alụso onye ọbụla ọgụ ịmụrụ ọ ga-alụsa enyi nwaanyị wụ ụka maka ọgụ so ọ gwụla nnọọ ihe mere i ji chọọ ka m hapụ ịlụ stela eh. maka mama ya lụrụ ọgụ eh. cherekwa m gwa gị mama ị hụrụ stela ị na-ekwu okwu ya stela ka ụmụ gị ndị nke nwaanyị mma ụmụnne m ndị nke nwaanyị stela ka wụ virgin mama nwa ka gụchaa mahadum wụrụkwa virgin rute n'ụbọchị taa kee ụmụ nwaanyị ole dị ka stela gwakene m ụmụ nwaanyị ole ị ma ama ugbu a dịka stela chinwene bịa ihe ọ wụ mkparị ọ wụ mkparị m na ndụ mama o nwe mkparị m nye gị ebutekwala ihe gbasara ụmụ nwaanyị na my marriage hapụ mụ na stela biko ayịyọ ka m na-ayọkwa gị anyị ga-agba n'aka kụrụ maka kụrụ kụrụ aka anyị ga-agba n'aka nke ahụ nke ị lụkwa stela ị lụkwa stela gị mara shị m awụghị grace mama echekwa m na ị dị serious mana ahụla m n'ihu gị ihu ọcha na ọ dị ị dị serious na ihe ị na-agwa m ee mama mana chee ka m gwa gị ee ọ sọwa ya ọ wa ọbara

na-amụrụ onye ị na-ezo ị na-ezo ị na-ezo ọgba na na na nlọ ata gị ụta dọbalụ gị oche dị ka a- a- a- nna ife na-anọ n'ụra wee bịa na-agwọ ụra kasidi ị makwa na m lara ụlọ ka m gaa hụ nwanne mpa m nke tọtara mpa m na-akọwara ya maka nwaanyị m chọrọ ịlụ mma m apụta were aka ntị zụzụọ m na ntị mma gị zụzụ ihe o mere m sị na gị mekwere na m na-agbagha ya okwu na m na-akparị ya akparị ị maghị ihe m na-agabiga ahụ eziokwu nna m ya ọ gụrụ okwu na gị nkwala agadi nwoke nọ n'ụlọ elee ihe ọ ga-ekwu ọ sị m ọ sị m na ọ wụ na nwaanyị ahụ m chọrọ ịlụ na ọ wụ na ọ ga-enye m obi ụtọ na m lụọ ya ịgwa gị eziokwu agadi nwoke a ma ihe o nwere n'uche na agadi nwoke ka ọ ee jiri ya nwayọọ emecha ọ ga-adị mma chichi gwara m ya sị unu jirinụ nwayọọ na emechaa na ọ ga-emecha jụọ oyi ọ ga-emecha dị mma ebe ọ bụ na stela ga-eme gị obi ọma akwụ m gị n'azụ nsogbu adị eji m nnọọ nwayọọ hmm? achọrọ m ikele gị nnọọ irubinde ị wụ ezigbo enyi m nsogbu adịrọ

biko ayọọ m gị jiri nwayọọ na-agba kokoma n'oche a ị na-emebiere m oche mọmi kezi ka i si ekwu otu ife ọ na ezigbo arụ adịrọ ihe ọ gwa gị biko stela rapụ ya biko achọrọ m ije mm, political meeting amarọ m mgbe anyị ga-eji nata o mọmi kezi ka i si ekwu otu anụ ezigbo arụ adịrọ ị sị ka i je political meeting ọ dịrọnụ mma ọ mee ọ dịrọ mma nne na afọ ajọka ya nwaanyị a bụ nwaanyị afọ njọ ma dịrọ nwere ibe ya eme m akwụgharịba ọ dị nke mere i ji ọnụ gị ekwu ụdị okwu a i ji ọnụ gị kwuo okwu a i chetazi ọdịnma nwa a ka ị fụ ka o si adị onye arụ adịrọ o i ji ọnụ gị na-ekwu ụdị okwu a i chezọgo ọ bụrụ na m mebe gị ihe i me m nna m mebe gị ihe i me m ị ka ga-enwu ịkwụsị ezi ịdị ndụ ilota ezi i chefugo ihe gị na nwanne gị nwaanyị mee m oge arụ adịrọ m unu wee debe m ka m nwụọ n'ime ụlọ ọ bụrụ na ọ bụrụ ọzọ nọ n'ọzọ ọnọdụ ego buru m jebe ụlọ ọgwụ ama na akago m ịnwụ i wee nwee ọnụ ikwu okwu ị na-eme ka m nebe gị anya n'iru ọkwa arụrụ ala gị na nwanne gị nwoke ji ụmụ nwaanyị na ntanụ na na-eme o nwere atụ ehem ọ ihe gị na nwanne gị nwoke mee mụ na Eliza ka anyị na-emegwara unu onye nwere mana ekene ka m chineke asị m ekene dịrị chukwu na anyị enwerugo ọnọdụ ị ka na-anụkwa m ọ dị m ka ị bụ ọ dị m ọkwa ya ka anyị na-eme ihe e tọgbọrọ ebe a sọ binie sọ binie ka ọ gbasa gị na chi gị nne jebe o nwee ebe ị chọ ije jebe ebe ị chọ ije hapụkwa onye a enekwana ya anya jebe ebe ị chọ ije mụwa apụbagokwa hapụ nna ya kwụgharịba ya sobe di ndị ọzọ ọrụ ya bụ akwụnakwụna ṅụrụkwa obere ka ọgwụ agbalị ọfụma ṅụrụkwa hmm? ah. ndokwa hmm. hmm. biko ife nna ya dị na-eme ịṅomikwana ya ịṅomikwana ya ee eh? mara nke o si kopu ekopu n'oge ya

ala ka ikechukwu bụrụ ife ọ na gụwa kụnyere ya ala gụwa kụnyere ya nya bụ ala mummy biko ọ bụ ọgwụ ike aka ọrụ ekwensu nke ekwensu adị unu ọ gụnwa ekwensu ikechukwu ọ gụnwa onye bụ ekwensu ebe egwu na-atụghọ gị gị dubata nwa m nwoke n'ime ụlọ m ọkwa na gụwa bụ ekwensu kụnyere ya ala gịnwa ifugonu ya ome ka nna ya ome ka nna ya o ị ma na ị na-atọ ka mmanụ aṅụ hmm? oge ọzọ anyị ga-ere m ga-akpọ gị aga Abuja Enugu anyị aga eme ebe ma ebe nnukwu okwu dị ya bụ ihe nka onye kwa bụ nwaanyị ndị mụrụ na mmadụ bụ ihe ụna eliza ka onye nyere ya ikikere ịjụ m ihe m na-eme n'ụlọ m eh? ma ka m jụọ gị ọzọ ị kwesịrị ịlọta ebe a taa ọkwa izu ụka abụọ na-abịa ka ị kwesịrị ịlọta gịnị ka ị na-eme ebe a eliza tupu m emesie anya m abụọ mepe ya gị na nwa nwoke si ebe a zuzupụ zuzupụ ọkwa maka nwaanyị ka iji wee were aka gị kee nne m ihe

ka ife ị na-etikpozili ya mkpu kedu ihe na-etikpolu e, e, ikechukwu mkpu ịfụgonụ ya ihe ọbụla mmadụ ma ịgarịchakwa echigatakwa ebe na wee bido ọkụ si adị aka ihe ụwa si adị gụnwaanyị ka mma ee eh? ahụ ikechukwu ejidebeghị ebe ị na-akwagharị na-esogharị ụmụ nwoke na-esusu ha ọnụ eh? a sị na ọ bụ a sị na ọ bụ gịnị eh? na-enụ gị ọ bụrụ na ọ na obi gị na-agwa gị na m ekwesịghịzi gị ntụkwasị obi dị ka nwunye gị mee ihe ị ga-eme ị mara ihe nwoke nwunye ha na-ekwesịghị ntụkwasị obi na-eme mee ya gaa n'iru oge na-eteghị anya ị ga-agwa m ma ị ka kwesịkwara ntụkwasị obi ifuru ya dimkpa mmiri na-eri dimkpa mmiri na-eri ka ị bụ ụwa agbagoro gị ịsaa ụzọ agbaa gị ịsaa ịmazị nke ị ga-esi esi ọ bụrụ na ị chegharịghị kwupụta mmehie gị ee sikwa na mmehie gị wezụga onwe gị ịma na e, ị ga-anwụ ị ga-anwụ ọnwụ ike dadi mkpu ị na-eti ọ dịkwanụ egwu ọ maka ajọ agwa ajọ agwa niile ị na-akpa ọ ya mee m ji wee mịta mma ịta gwabịa nwa m gwabịa mụ na my mom anọgo n'ofu ụlọ idubete nwaanyị ijikwa maka nwaanyị ahụ idubete wee kụọ nne m dụka dụka dadi mgbe ahụ ka m mara na ifurọ nne m n'anya dad maka ajọ agwa ị na-akpakwa mee ụmụnne m ji wee si n'ụlọ wee pụọ dadi Obinna Nnaemeka wee pụọ dadi nwanne gị nwoke kwanụ bụ ọnkụlụ m dadi ofu agwa ị na-akpakwa ka ọ na-akpa dadi abụdịla ụlọ ọnụ ee dadi abụla ụlọ ọnụ ọsọkwa gị amakwana n'ọ maka ajọ agwa ị na-akpa mere nne m ji wee chenjie amakwana o amana ikechukwu achọpụtago m na itogo okorobịa chọpụtago na itogo okorobịa ka ịtụ m aka n'iru

mụ na gị edenye gị si na mmanụ a akwa di na nwunye anyị ga-anụ ya anụ nwere eje gị gbara nwanne ya ọsọ nwaanyị ọma nwaanyị mara mma obi ya ma alọvụkwara m gị mana ndị ekwu na-ekweta kee ka ị chọọ ka m gosi gị na m lọvụrụ gị ọ m gbuoro gị onwe m eh? ihe mere bụ ya ka esi n'anya ama m na ịbụ ezigbo mmadụ mana mana gịnị kwanụ mana gịnị oke ị na-anya ana m ayị ndị mma mmadụ ọwụ maka ego ị na-anya ife m na-eme ana m enweta ego ihe entertainment m na-eme ana m enweta ego adị m okay ana m mma na-ekwu oyoyo eh, kwere ka ka anyị mee anụ arụ ka ọ bụrụ anụ arụ ka anyị mere onwe anyị aha eh, nne m ọ wụ ihe ị ga-abịa ube eji ata ọka nwa nwaanyị ọma ọ bụ ihe ga-abịa na-eme m cherekwa n'ọwụ chere eche chọrọ m nwaanyị mmadụ ka mmụọ My love, ọ dị m n'obi. Ị kakwa ebe a sị m ka ekwana, ị chọrọ ike isi m. Eh? Ke nke iru gị dịkwa n'ụtọ, gịnị na-eme? O nwere o nwere ihe m na-agbarịrị na um, thing dey disturb me so much. Ke ihe nwa na ị na-agbarịrị ma ịma ịma nkọrọ ya your love ọ dị gị n'obi.

ajụrụ m ajụjụ ị na-eme nwa ịbara asụ ajụjụ ị na-eme nwa ịbara asụ ajụrụ mama ajụjụ iberibe ha ji arụ ala ahịrị ajụ Nnamdi ke ihe na-eme mama o nwe ka e si mejọ emejọ nụgo nge o nwe ife m mere gị lee m agwa gị imejọọ m m egbuo gị m apịgbuo gị Chike. m elie gị n'ala kpochie gị aja o nweghị akwa nwa ndị mmadụ Akilu! baby Akilu! sweet sweet Buru akpa gị! sweet lawa Lawa. I'll come and see you Akilu!

ekwukwana okwu Nnamdị ebe a ọzọ ị nụ ka m si gwa gị ya ị ma na mama Nnamdị gwara m na Nnamdị anụgo nwaanyị chineke na o nwere ihe ma na-afụpụ n'ụwa na Nnamdị anụgo nwaanyị na Nnamdị gbatọsịa m ọ tụrapụ m imagine the insult Stella ọ bụkwa n'eziokwu Nnamdi loves you n'oge ụfọdụ a na-enwekwa ọnwụnwa ihe gbasara ọdịnamma mmadụ na ibe ya Nnamdi bụ onye nke gị biko emesịa gị na Nnamdi ga-adịkwa na mma Cassidy Cassidy wetu obi I don't understand I mean I don't know what to say amarọ m ife m ga-ekwu because ihe a gba mụ gharịị amarọ m ife m ga-ekwu ee eh, mstara enwes ka njikere gị ị gwago mọmị gị ma ọ bụ dadị gị mba ị gwabeghị ha ok ọ ka better na ị gwabeghị ha e nwere e nwere way unu ga-eji sort ihe ndị a out ị nụgo ngwanụ ka anyị bịa nawa n'aba ebe ezi ha makwa kamgbe

ọ dadi m mere mọmị m ji wee bụrụ otu ọ bụ i kwuru eziokwu m na-agwa gị eziokwu na mbụ mbụ ị fụ ka dadi m si eti mọmị m ihe na-akụ ya akụ ya ihe akụ ya ka ebe tinker na-akụ pan ị fụ ka o si akụ ya ihe akụ ya ka a ga-asị na ọ bụ oru ọ ya mere o ji eme otu ahụ si ọ kpachara anya eme ọ dịkwa njọ bebi mana ofu ihe m ma bụ na mgbe na-adịghị anya mọmị m ga-akwụsị ihe niile ọ na-eme maka na ọ chọtaghị ihe ọ na-achọ ọ chọtaghị ihe ọ na-achọ ka m gwagodu gị ị manụkwa mọmị m ezigbo nwaanyị ka ọ bụ afụbeghị m ezigbote nwaanyị dị ka ya ị ma na ọ ya nwa mere m wee bụrụ ọdịiche bụrụ ọpụrụ iche n'ebe m pụta ebe my mate nọ mm. bụrụ ọpụrụ iche ya zụchasị ị fụ etu mụ nwa si eme nwayọọ nwayọọ sị na m bụ ezigbo mmadụ sị na m bụ nke a bụrụ nke ọzọ mọmị m bụ ihe mere ya oke ọ bụrụ na ọ bụrọ ezigbo mmadụ kee ka ọ ga-esi zụta onye dị ka m na-eme omume ka mụ kee ka ọ ga-esi mee bebi mama gị ọ ezigbo mmadụ alaikika m ya alaikika m ya ọ dịkwanụ easy ịzụgide nwaanyị cherekwa cherekwa na ị laikiri mọmị m Chineke mee. Eh, ị laikizi mọmị m karịa mụ. Ọ ka wụ ọgọ nwaanyị. A laikene m ya na ọ dịghị easy ịzụgide obere nwa zụgide ya o too nwee ezigbo agwa nọkwa n'ile awụ virgin. Eh. Eh, at 24 chekienụ ya ụdị ụdị laik a ka ah, eche m na ọ dị ọda wa ka m nye oge ka m mechie ofu anya nye oge mana chekwa ka m jụọ gị hmm. ị laikiri m maka na m bụ vejin ka ị laikiri m maka ka m mara nọọ ka m maka ma lọv gị ozugbo bebi makwa ihe wu nwaanyị wu vejin ị che na ọ dị izi ọ nnukwu ihe gwago ụmụnne m ole wu vejin ụmụnne m nwaanyị ole wu vejin ha niile ka na-eri ọtọ gị ha eriwela ọtọ gị bebi ihe m na-agwa gị eziokwu ọ na-atọ gị ọchị keke ọkụ ọtọ gị nye anyị na-agwa nkịta bụ na ịlọ ọgụ na ọ bụrụ maka na m bụ vejin site n'ebi ebi ruo n'ebi ebi

oge nọ na-ekpọnụ m na fonu na-akpọ gị na fonu tupu m bịa were ego m apụ nọ na-ekpọnụ m na fonu ma gị na fonu mbọsị m wetara gị ego ụlọ m na wụ bankị ị na na-ekpọnụ m na ncha gị bụ iwere ego m agbarịakwa e, chọkwa na ego gị dị ga-anọ nga nọ nga kemgbe m ga-abịa were ego m ga-abịanụ next week week ọzọ Helen achọkwa m bịa next week ka ka ị ghara inye m ego a. Ekwanụ m achọkwa m ka echichi. ego a sere mụ na gị agwakwa m gị ihe a agwa mgbe m na-enye gị ya. Achọkwa m ka ihe a sere mụ na gị Anyị kụrụ maka 10,000. Eh? Maka 10,000 ọ wụ. Biko achọkwa m ịra nshi next week bịa were ego gị biko. oke m na-arazi nshi

Eh? maka 10,000 naira mana a ga-aṅụ mmiri doma iko ya n'isoma mkpọ ọrịa 10,000 naira Sobalege